Hello. Tá sé an-deas a bheith anseo inniu so go raibh míle míle maith agat as teacht amach agus a bheith anseo. Mar a dúirt Tomás ansin is múinteoir mé. Tá mé théis an-chuid rudaí a mhúineadh. thar na blianta ach faoi láthair is múinteoir ióga mé agus bím ag déanamh ceoil freisin le cineál mantra agus kirtan, an cineál chanting atá i gceist le Sanskrit mantra agus mar sin de ach i dtosach tá sé actually iontach domsa agus is cineál ciorcal iomlán like full circle moment domsa a bheith ar ais anseo ar an stáitse seo cause Chas mé ar an stáitse cúpla uair you know i ndiaidh bliain i ndiaidh bliain nuair a bhí mé ag casadh ceoil le banna ceoil ehm agus bhí an t-am sin i mo shaol cineáilín iontach you know bhí bhí an-chuid rudaí iontach ehm ag tarlú ag an am ach ag an am céanna bhí mise just i mo chloigeann i mo chroí ní raibh mise really ann. Em, agus is dóigh, an, an cineál aistir a bhí a'm le Yoga, an chaoi go bhfuil mé á dhéanamh anois, em, thosaigh sé thart ar an am sin nuair a bhí, you know, m', m', ón taobh amuigh bhí chuile rud, bhí, bhí chuile rud iontach, bhí chuile rud, you know, ag dul go breá, bhí muid ag, ag fáil gigs iontach, bhí muid, you know, ar an stáitse gach oíche agus bhí gúna nua orm gach oíche ach laistigh ionam fhéin, do you know, ní raibh mé ann. Ní raibh mé sásta, ní raibh mé in ann really em aon rud a dhéanamh em seachas smaoineamh ar you know an chaoi go raibh orm a bheith níos fearr nó a bheith you know bhí orm bheith ag féachaint níos fearr an chéad oíche eile agus mar sin de. So bhí bhí an t-am sin aisteach. go leor ar an-chuid bealaí ach de réir a chéile agus mé ag casadh ceoil go minic mar sin just d'imigh mo chuid cineál sláinte intinne in olcas agus ní raibh mé ag déanamh go maith in aon chor really agus bhí orm sos a thógáil agus le linn na hama sin bhí orm cineál just an-chuid is dóigh rudaí a dhéanamh dom féin bhí orm stop ag obair bhí orm stop ag ceol bhí just theastaigh uaim stop le gach rud so bhí cineál just tiontú mór millteach ann agus is cosúil you know ón méid a chloisim le ó daoine éagsúla le dhá bhliain anuas is cosúil go raibh an cineál lánstad sin a tharla le an-chuid daoine le linn na paindéime ina raibh orthu just gach rud a stopadh. Tharla sé sin dhom cupla bliain roimhe sin agus bhí mé cineáilín, bhí mé i dtaithí air, abair, nuair a tháinig sé arís bhí sé actually cineáilín familiar so I was like ok, cool, is féidir liom é seo a dhéanamh. Ach ar aon nós, ar ais ag an t-am sin so bhí just, ag an am just ní raibh aon rud really ag déanamh aon chiall i mo chloigeann. Bhí mé faoi bhuairt, bhí mé faoi ghruaim, bhí just. Bhí an-chuid rudaí aisteach ar siúl agus an t-aon rud a bhí mé in ann a dhéanamh a thug cineáilín léargas nó soiléireacht dom in aon chor ná an Yoga. Agus just thosaigh mé ag dul ann arís agus arís is arís is arís agus de réir a chéile just d'éirigh liom really you know chuaigh mé i dtaithí air obviously d'éirigh mé níos fearr. Ní raibh sé chomh deacair orm fanacht socair agus sin an, sin rud amháin agus feicim sé le, le students a bhíonn a'm go minic anois nuair a thosnaíonn siad bíonn sé ana, ana-dheacair orthu fanacht socair in aon chor agus is cineál comhartha é seo dhom anois you know nach mbíonn rudaí ciúin san intinn so sin go díreach a bhí you know ag tarlú domsa so bhí mé ana, ana-chineáilín gníomhach i mo chloigeann. agus ní raibh mo chorp in ann fanacht socair mar gheall air. Agus de réir is a théim i dtaithí air seo agus de réir is a bhím ag múineadh níos minice agus níos minice, tuigim i bhfad níos mó faoin aistear a bhí a'm agus tá sé aisteach go raibh Dónall. ag an tús ag caint faoi you know an an domhan ag análú agus gach rud a bheith beo agus a bheith ag ceangailt arís leis an gcorp agus leis an leis an domhan is dóigh ach feicim mo mo chuid mo aistear agus gach rud a tharla dhomsa em mar aistear ar ais go dtí mo chorp really cos nuair a fhéachaimse siar air em ní raibh mé ceangailte le mo chorp in aon chor em agus sílim gur gur cineál scáthán é sin ar, b'fhéidir, an domhan níos, níos mó, really, go bhfuil muid, níl muid ceangailte leis an, leis an mother, leis an domhan, leis an cineál corp domhanda. So, mar gheall nach bhfuil muid ceangailte lenár gcorp féin. Agus sílim go bhfuil an Yoga mar chineál bealach tús, tús a chur, le you know ceangal a dhéanamh leis arís you know fiú más just em aithne níos fearr a chur ort féin aithne níos fearr a chur ar do chorp aire níos fearr a thabhairt do do chorp aire níos fearr a thabhairt do do intinn em agus de réir a chéile mar sin beidh muid níos níos mó in ann dul i ngleic leis na rudaí atá ag tarlú timpeall orainn em mar yeah you know mura mura dtuigeann muid muid féin, then ní féidir linn an cineál, you know, macrocosm a thuiscint ach an oiread. Em. So, yeah, níl 'fhios a'm really cá raibh mé ag dul leis sin ach just rith sé liom nuair a bhí tú ag caint go raibh cineál nasc idir an dá rud. Em. Agus, yeah, is dóigh an, an, an chaoi go bhfuil mé théis imeacht anois tá cineál casadh, em, tarla, tarlaithe liomsa freisin. So ó, ó thaobh a bheith, em, ag casadh ceoil an t-am ar fad. agus ansin chas mé go hiomlán i dtreo an ióga agus stop mé ag ceol, stop mé ag déanamh na rudaí eile a thaitin liom ach nuair a bhí mé thar lear ag taisteal cúpla bliain ó shin thosaigh mé ag freastal ar seisiún ceoil darb ainm Kirtan so is Kirtan nó mantras atá i gceist agus go bunúsach ní bhíonn i gceist ach cineál duine amháin ar barr kind of ag canadh agus ag stiúradh agus bíonn an slua ag canadh ar ais so is cineál call agus response atá i gceist so níor thug mé aon uirlis inniu len é sin a dhéanamh but sin sin really atá ar siúl agam anois em ach nuair nuair a tharla sé nuair a chuaigh mé go an chéad ceann em thosaigh rud eicínt ag ag teacht ar ais i mo chloigeann just faoi ceol em agus an chaoi nach raibh mé th'éis a bheith ag canadh ní ní raibh mé th'éis a bheith ag déanamh na rudaí sin a thaitin liom em agus just just Chas rud eicínt i mo chloigeann ansin arís agus thosaigh mé a' caint liom fhéin a' rá ok caithfidh mé é seo a leanacht like caithfidh mé é seo a fhoghlaim agus you know ehm mar mar déanann sé ciall na rudaí a thaitin liom a tharraingt ar fad le chéile ehm so thosaigh mé a' leanacht leis sin ehm thosaigh mé bhuel lean mé orm ag múineadh yoga agus ehm thosaigh mé a' déanamh an an na ceolchoirmeacha seo freisin ehm agus Mar a dúirt mé bhí cineáilín lán ciorcail, like full circle, i gceist leis domsa arís mar mar bhí mé théis dul treo iomlán eile agus ansin tháinig an ceol ar ais so bhí sé beagnach ar nós nach bhfuil mé in ann é a sheachaint you know agus tarlaíonn sé sin le roinnt rudaí nuair nuair atá orainn iad a dhéanamh ach tá mé théis cineáilín an-chuid a fheiceáil sa domhan Yoga, abair, freisin, mar is cineál domhan iomlán eile é ar bhealach freisin. Agus an rud is mó, is dóigh, tá mé théis a rá cheana féin, just faoi a bheith níos ceangailte le do chorp agus níos ceangailte le d'intinn agus na rudaí atá uait le cineál a bheith láidir agus an cineál, an potential is mó a bhaint amach asat féin. Agus tosnaíonn sé sin, le, le, leis an gcorp, le, le aire a thabhairt don chorp, le aire a thabhairt don intinn agus spás a thabhairt, a thógáil duit féin nuair a theastaíonn sé. em. but t', really is t', teastaíonn gach rud you know ní féidir linn just a rá oh yeah beidh salad a'm inniu agus sin a mbeidh like t', ní, ní féidir linn é sin a like just díriú ar an gcorp amháin caithfimid a bheith ag éisteacht le, leis an gcloigeann, leis na mothúcháin, leis an gcroí, le gach rud atá ag tarlú. em. agus sin an fáth go n-oibríonn an Yoga chomh maith sin because. Bíonn sé ag díriú ar an gcorp, bíonn sé ag díriú ar an análú, bíonn sé ag díriú ar an intinn agus you know na rudaí sin uilig a tharraingt le chéile. So is cineál arís is cineál lán ciorcal atá i gceist leis. Em agus domsa nuair a chuir mé an ceol isteach ann is just cineál icing ar a bharr a bhí a bhí i gceist because taitníonn sé sin taitníonn sé sin liomsa ar aon nós. Em but yeah sin sin an méid really bhí mé ag iarraidh a rá faoi sin but em b'fhéidir má tá muid in ann machnamh gearr a dhéanamh anois so déanfaidh muid píosa meditation beag anois so má tá tú i do sheasamh ansin b'fhéidir gur féidir leat suíochán a aimsiú nó just suí ar an talamh más mian leat nó is féidir leat fanacht i do sheasamh agus nuair atá tú réidh just dúnaigí síos do chuid súile agus má tá tú i suíochán, just déanaigí cinnte go bhfuil an dá chos ar an talamh agus go bhfuil do dhroim díreach, barr do chinn os cionn do chromáin agus just lig do na lámha titim síos ar do ghlúine mar sin. So ní gá duit aon rud really a dhéanamh ansin seachas suí le do shúile dúnta agus just tógaigí. soicind nó dhó díreach a bheith ag éisteacht leis na fuaimeanna atá timpeall ort. So níl aon ghanntanas fuaime anseo. So just bígí ag éisteacht taobh amuigh den phuball, b'fhéidir laistigh den phuball, céard atá tú in ann a chloisteáil. Agus freisin ansin féach cén sórt smaointe a thagann aníos ionat fhéin mar gheall ar na fuaimeanna sin. So an mbíonn tú feargach, an mbíonn siad ag cur isteach ort, b'fhéidir go n-airíonn tú cineáilín sásta faoi, nó aon rud eile a thagann aníos. Agus anois just tógaigí do chuid airde ar ais go dtí do chorp féin. So, dá chos ar an talamh, lámha ar do nglúine. Agus tógaigí anois an lámh chlé agus cuir ar do bholg é. So, an lámh. clé ar do bholg agus má tá tú in ann anois just tógaigí anáil mór millteach isteach tríd an tsrón síos isteach go dtí do bholg so líonaigí suas an bolg agus ansin oscail an béal agus lig an osna sin amach iontach ok so déanfaidh muid é sin faoi dhó eile anáil isteach iomlán isteach go dtí an bolg Lig osna amach tríd an béal. An ceann deireannach anáil isteach tríd an srón. Ním suas an bolg, an cliabhrach. Agus amach. Anois just lean ar aghaidh ag análú. Coinnigí na súile dúnta. Is an bhfuil muid in ann anois an anáil isteach a thógáil le haghaidh a cúig agus an anáil amach le haghaidh a cúig freisin. So le chéile just tóg anáil isteach agus amach arís. Anois tóg anáil isteach tríd an srón le haghaidh a cúig, dó, a trí, a ceathair, a cúig agus amach.

ciúin agus socair. An bhfuil aon áit atá ag iarraidh bogadh ar aghaidh go dtí an chéad rud eile? Aon rud atá ag súil leis an lá nó aon rud eile atá ar siúl leat? Just déanaigí iarracht just nóiméad amháin eile a thógáil. go hiomlán ciúin, socair, leis an anáil ag teacht agus ag imeacht.